takulandira omvera athu kulikonse kumene muli pano pa lomwe television youtube channel ndipo lero tikupatsirani zimene wayankhula oyimba odziwika bwino mdziko muno patience namadingo ku msonkhano umene anachititsa mtsogoleri wa dziko lino ku blantyre okhudza sona koma tisanapitilire osayiwala kupanga subscribe channel chathu kuti tiziyendera limodzi muzipanga introduce of course tidziwa zoti anthu amakudziwani kale koma muzipanga introduce kenako mupereka ndithu ndemanga zanu kwa gululi Your Excellency, I'm so glad to be here this afternoon. When I saw the invitation, I was really overjoyed.

Ah, mwina ndikhoza kungokambapo sentence imodziimodzi pa zina zimenezi koma ndikungothokoza kwambiri chifukwa cha kukhala very honest candid blunt and uh, kufotokoza kuti we live in a society yakuti nthawi zina ngakhale ife amene tili makolo talephera kuchita discipline wana wathu kuti akhoza kuchita zinthu zofunika Chifukwa chitsanzo wamaliza nacho uyuchi nchakuti responsibility yochita raise family si government koma timafuna kuti government ilowerere pamene paja nchifukwa chake mmavutika ndi malamulo woti mwina wangoikidwa kufuna kuchita uh, regulate wanthu koma culture yakuti tasiya zonse even osakondanso dziko lako lomwe

Tidapeza tikuthandiza 10,000 university students, now tikuthandiza fees over 30,000 university students. Ma meeting, ma meeting, ma meeting ngati awa mukhoza kuwaona ngati format iyi nkuyamba koma ndayenda dziko lonse lino kumakumana ngakhale ndi mavenda pa msewu umakumana ndi ndani ukumana ndi magulu osiyanasiyana at their places and so zina zimene takhala tikuchita implement nchifukwa cha maidea amene timakhala nawo tikamakumana ndi anthuwo this format ndimati uh, amati chani chingerezi chake chija town hall meeting eh, this format is a new one koma sikuti nkuyamba ine ndi achinyamata ni khetekhete mfake ndikapita ngakhale ma university nthawi zina ngakhale kungopita mwina graduation kwakuti kwakuti ndaona zitsanzo za achinyamata amene amayimirira nkulankhula kuti ife kupyolera mwa maphunziro athu ndi zimene takachita kumudzi lero ndili pakuti pakuti ndikulemba ntchito wakuti wakuti zikugwira zinthuzi nthawi zina nchifukwa chake kuti tikungofuna ngati sikadachitike kakuti ndiye kuti sizidachitike chilichonse Kamtima kamenekonso n'kofunika kuti katithandize. Ine nthawi zina n'dali ndi wachinyamata wina atabwera akuti, Aa, munithandize. Ndayesera zonse palibe chikugwira. Ndiye n'dati, Aa pepa mwananga. Tandiuzako zinthu zitatu zimene wayesera n'chiyani. N'kuona kuti akusowa n'chonena chomwe. Ndikuti, Ayi, mafunso. Ukhoza kukhala ndi mayankho iwe. Tiye tiganizire limodzi ma possibility ndi a mtundu wanji, nchifukwa chake tikuchita zimenezi. Muja ndinaperekera chitsanzo cha achinyamata amene akugwira ntchito ku Linga Dam, chitsanzo china achinyamata wena na ma apprenticeship kwa Dzombe ku Dowa. Akugwira ntchito zotamandika. Achinyamata wena ali ndi ma farm akuluakulu panopa akulemba anzawo over 120 chifukwa chakuti zimene adayambazo adayamba potere. The young shall grow akufika potere. NEEF kale kudali ma ngongole osiyanasiyana zachinyamata kubweza. Zimavuta mtundu wonse chifukwa anthu amangozitenga ngati anzandale tidakuvoterani ndiye mutipatse. Lero NEEF has the highest percentage ya achinyamata amene akubweza over 70% kale simafika ni 20% yomwe mukapereka ngongole ku anthu. Ngongole izi tsopano zikukhala revolving kuthandiziranso wena kuti zawo ziziyenda. Pamene sinachite bwino, tiye tipeze zifukwa zake. Nchifukwa chake ndikufuna kuti tsono muzilankhula bwinobwino kuti apa mtakonza apa zikhoza kuthandiza, apa mtakonza apa zikhoza kuthandiza. Nchifukwa chake tikutumikirana. Nchifukwa chake mwaitanidwa kuno ndi MUBAS kapena kungokhala ndi UNIMA kapena kungokhala ndi LUANAR. Ah, si- sizithandiza koma tichulutse maganizo wonsewo abwere pamodzi alumikizane ndimve zimene zikuvutazi n'ziti nchifukwa chake ndimatenga manotsi kuti zinithandize zikomo kwabasi
Zikomo kwambiri, Your Excellency. Palinso funso linatu. Fingerprint amakhala osiyana ndiye kuti aliyense umafunika umve mvemvemve nchifukwa chake nabwera kuno nkhani yokhudza dziko lathu pano pali madolo osewera mpira wa miyendo wena osewera netball Palinso oyimba mafana opusha njini mujeni mugetomu mafana amaluso osiyanasiyana pompano tilinso ndi akusukulu za ukachenjede uh, university of malawi malawi university of business uh, applied sciences mubas komanso Domasi College of Education, Malawi University of Science and Technology, eh, kumasti kuja, Yeah. Kamuzu University of Health Sciences, Catholic University. Eh, mwapandira dera nasangala kuti memory manyika ali pompano kodi mmati chani amene uja amati ndaziona Ah, ndathokoza kuti wabwera lero ndithokozenso kuti apolisi atakulangiza kuti content yako izifanananso ndi msinkhu wako Unamveratu ndipo manager wako uja Ken B wazaka kena uja njira yabwino ndi imene mwatengayi keep it up umathokoza wina akachita zabwino basi macheza alero koma tawasintha pang'ono machitidwe ake izi tapanga potsatira Feedback imene tinali nayo tili ku Lilongwe ndiye ena a inu chifukwa mmatilankhulanso mmapereka uh, maganizo anu monga woyimba wathu wotchuka Praise Umali uh, komanso Chikondi Kanyenda ndi ena ambiri anapereka maganizo awo othandiza kuti macheza athuwa akhaledi okambirana zenizeni zomwe achinyamata mukukumana nazo ndi kumva maganizo anu apaderadera chifukwa mapologalamu aboma omwe timachita achitukuko ndi za achinyamata, Sizingakhale zopita patsogolo ngati inu achinyamata maganizo anu sali momwemo. Muja timanenera kale nothing for us without us. Ndiye uphungu omwe mukundipatsa mumacheza amenewa chifukwa ndikuzitsatira ndikumauva ndipo cholinga changa nchakuti ndigwiritse ntchito uphungu amenewo pokutumikirani mwachitsanzo eh, kulilongwe kunali sabata yathayo kunali kamnyamata ka boo kochokera ku ntchisi thokozani chafu Mfana wa ku Ntchisi uja. Ukulankhula komanso nzeru zoposa msinkhu wake. Ndiye kuti chonchi zitithandiza chifukwa amanena kuti ayi ayi mpofunika tikhale ndi youth clubs kuti achinyamata kumene tikumakhalako tiyambe kuphunzira ngakhale nkhani za makompyuta ndi zina zotere. Kumaphunzira maluso a masiku ano chifukwa masiku ano opanda intaneti siziyenda. Ndiye. Nayamba kugwiritsa ntchito nzeru imeneyo kotero kuti tiyamba kukhazikitsa ma youth clubs m'midzi monsemu. Kuyambira mwezi wa mawawu, chifukwa mwezi wa mawawu ukuyamba nkuja, kuyambira mwezi umenewo ma youth clubs amenewa tiyambitsa kumidzi tikayambira kwawo kwa mnyamata amene uja
Abule, abule, abule, abule, abule, abule. ndiye innovation club yoyamba tikachitire ku Ntchisi. Tapeza kale makompyuta 100 tifuna tikhale mpoyambira. Tiwayika pa Youth Innovation Club imeneyo sabata ya mawayi. Kenako kupita m'midzi ina kukakhazikitsanso makalabu ena chifukwa maganizo omwe anapereka Thokozani sabata yapitayi anali opititsa patsogolo chitukuko cha dziko lino. ndiye ma youth clubs onse monga ngati amenewa tiwawonjezera pa ma ICT centers aja tikumanga m'ma CDSS monse muja osiyanasiyana kuti aliyense akhale ndi mwayi chitsanzo china Ndikhoza kukambapo nchomwe maganizo anaperekedwa aja uh, last week okhudzana za NEEF chifukwatu nkhani ya NEEF eh, yofunika zedi yobeba paliponse ndiye naliuza kale bungwe la NEEF kuti liyike ndondomeko kuti kwa inu achinyamata amene mmapanga za ma arts kaya kuimba kaya zojambulajambula nawauza kale anduna za chuma kuti mu bajeti imene akupereka mmawa Lachisanu ku parliament ayikemo ndalama zokwanira zoti ntchito ya national arts and heritage council iyende msanga ndiyeso inu amene munatipatsa maganizo anu akayendetsedwe kamachezawa Kuti tichulukitse mwayi kwa achinyamata kumalankhula momasuka nakumvani chifukwa sabata lapita a, a, adadandaula wena atangokwezakweza manja koma opanda mpata woti akambepo afunsepo komanso apereke maganizo awo Ndiye nkufuna kuti uh, mafunso onse amene oti ndiyankhe koma ndizikhalanso ndi mpata opereka mwayi kwa inu kuti mutipatsenso mayankho amene mukuganizira pa nkhani imeneyo tikatero ndiye kuti tipititsa patsogolo cholinga cha macheza amtundu umenewo Okondedwa mafana onse, lero sindiye kuti zili bho zili bho magaye zili bho magaye mwamvatu chimene I say uh, Ronnie Yeah.
tiye nazo chimene chandisangalatsa chimene chandisangalatsa ineyo tsiku laleroli ndiye kuti you know SONA yambiri ija yachitika last week Friday, leloli ndi cha Thursday, week sinakwanenso? Masiku 6 koma mwamva zimene akamba apule? Zonsezi zimene akamba apule in less than 6 days nde personally I hope that murumu muno mutifunsanso mafunso wakuti padziko lathu inoli la Malawi. kubweretsadi kusintha chimene tikutani kodi tikufuna osati tizingodandaula kunja kuja lero tapatsidwa mwayi tiyeni tikutani kodi tiyeni tiugwiritse ntchito bwino kwambiri so ineyo personally nditaona um, mafunso amene amabwera naona ndithu ma areas osiyanasiyana panali m- mbali ya mafunso amakonda kubwera pa economic growth and entrepreneurship youth entrepreneurship Aha. naonanso anthu amakonda kufunsa za you know, digital economy komanso innovation naona anthu akufunsa zokhudzana ndi government akuti boma izitipanga support government support anakambanso zokhudzana ndi ma startup ma business kuti ifeyo tikufuna boma izitithandiza Eh. mafunso ambiri amene tinaona ma spaces osiyanasiyana tinaonanso anthu akufunsa za sustainability and green initiatives zinthunso zimenezi zinafunsidwa tsiku la lero uh, tikhala tikukambirananso nkhani zosiyanasiyana Apangeni represent achinyamata osiyanasiyana amene akutimvera kunjako komanso amene mukuonera pa social media mma platforms osiyanasiyana just know that you are welcome masamba athu amchezo a facebook, a X komanso mafunso amene anabwera pa whatsapp tikhale tikuyankha komanso limodzi tikhale tikubwera ndi ma solution tsiku la leroli.

Tisanayambe ndingopempha kwambiri funsonso imodzi imene ina chinthu chimenenso anthu ambiri anadandaula mbali ya kayankhulidwe titagwiritsa kwambiri chichewa kutinso anthu ena madera enawo achinyamata tisawasiye mbuyo tsiku la leloli so please tikamafunsa mafunso aja yesetsani kuti ngati tingakwanitse ngati tili nkuthekera tifunsenso mu chichewa. Tili ndi mafunso? Are we ready to get started with our session? So tiyambira chapompa, I see a young man. Chonde muzipange introduce kenako no munene kuti funso lanu tsiku la lero ndi yotani. Ine ndi Innocent Mandiri, ndine student wochokera ku Malawi University of Science and Technology MUST.